an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli ni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan an ka foli b'i ye bi an wulila belebele y'an sɛgɛrɛ min ye jinɛtigi bakɔrɔba samake belebele y'an sɛgɛrɛ dɔnnibaa don a ka dɔnni kɔnɔna la ala y'a ɲɛ tugu k'a ɲɛ fila minɛ a la mais a ma foyi cɛn bakɔrɔba ye bakɔrɔba ye kabako maa ye a bɛ maaw ka lajɛli kɛ a bɛ ka moriya kɛ maaw ye ka maa don da la ka maaw kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ ka lajarabi s'a ma ɲɛ fila o tɛ yeli kɛ ala ka ko ye kabako ye o la dɔnnibaaba b'an bolo a jinɛtigi bakɔrɔba samake bakɔrɔba i salamale wa aleykum salam seyifila kori baasi t'i la alhamdulilayi walayi baasi foyi tɛ n na a kɛra fama ye ɛɛ a kɛra fama ye kosɛbɛ n teri ye n bila ɛɛ n terikɛ n m'i bila k'a sababu kɛ taama misɛnninw ye k'a sababu kɛ kow yɛrɛ n'a caya ni baara n'a taabolow ye donc o de kama an famana donc nin waati n bɛ an filɛbaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ka kiliyanw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan

76 24 65 34 ni maa min y'o kɔnkɔn whatsapp kan sisan ni bakɔrɔba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa fɔ a partage a ni bakɔrɔba de bɛ ɲɔgɔn bolo bakɔrɔba samake lajɛli min ye filɛli ye an y'a mɛn k'a fɔ i bɛ filɛli kɛ jinɛw b'i ladɔnniya maa kungo la alihamdulilayi rabil alamina seyifila maaninfin i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɛɛ n'i ye ne bakɔrɔba samake wele ka n ka lajɛli laada kɔni bila ka na di yan n b'i kungo lajɛ n b'a ɲɛf'i ye i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ haminanko haminanko n'a b'i la n'i ye ne bakɔrɔba wele alihamdulilayi ala ni jinɛw barika la ne b'i kungo n b'a ɲɛf'i ye jinɛw barika ala ni jinɛw barika o ma jinɛw de bɛ fɛn dɔ fɔ i ye i b'a fɔ maa ye wa alhamdulilayi rabil alamina ne ka dɔnni fana seyifila a bazi fɔlɔ fɔlɔ ye jinɛko ye n tɛ seyifila n bɛ ala fo k'a barika da dɔnni caman bɛ ne la dɛ ne bɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ n b'a da k'a daminɛ ni so la fo ka taa bila ko laban musa la seyifila n bɛ se ka baro kɛ mɔgɔ ye laturu kɔnɔ seyifila n'a ka di n ye n bɛ adamaden kungo lajɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna n tɛ laturu da n tɛ kɔlɔsi ta n tɛ foyi foyi ta o fana bɛ kɛ ka maa kungo lajɛ ka maa kungo lajɛ n ti kɔlɔsi ta n ti foyi foyi ta n b'o fana kɛ waati dɔw la n'i ye n wele dama a banna donc ni n ye n ka jinɛw ɲininka kuma dɔw dama n'u ye mun fɔ n ye n b'i kunnafoni o la a ma se laturu da ma a ma se foyi ma o fana bɛ yen

soixante-cinq trente-quatre n'i y'o kɔngɔ alihamudulilayi i ni ne bakɔrɔba samakɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ tɛmɛ o kan donc ni maa min fana b'an wele n'i m'an sɔrɔ appel sira fɛ i b'i ka ci bila whatsapp kan donc n'an yɛlɛla an b'i jaabi parce que baara ka ca pati bakɔrɔba ko maa min bɛ yen n'i m'a sɔrɔ appel la taa vocal kan bakɔrɔba ye kabako maa ye maa min b'a ka telefɔni utiliser a yɛrɛ don bakɔrɔba ka telefɔni bɛ k'a yɛrɛ de bolo a yɛrɛ de bɛ vocaliw lamɛn kelen kelen a yɛrɛ kelen pe ka tila k'a jaabi a yɛrɛ kelen ça veut dire dɔnni ye koba ye ala ye koba ye ala tɛ maa jɛ a bɛɛ la bakɔrɔba ko ala y'ale jɛ ɲɛ la mais a y'a sɔn dɔnni na o tɛ ee o kɛra i m'o fɔ sefila alihamudulilayi an bɛ don min na i ko bi ne bakɔrɔba samake n bɛ ala fo n bɛ ala barikada sefila ne bɛ ko caman kɛ n'i bɛ ɲɛtigi ba kelen fara ɲɔgɔn kan u tɛ se k'a dilan ee ayi dɛ kana n sigilen filɛ tan alhamdulilayi ne bɛ ko caman kɛ ɲɛtigi ba kelen i b'a fara ɲɔgɔn kan ne bɛ fɛn min dilan i tɛ se k'a dilan wa ne yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min ye i bɛ tilen ka yaala ka si ka yaala i t'o ye ɲɛtigi e siga t'o la e ɲɛ tugulen don e bɛ min ɲɛtigi t'a walahi siga foyi t'o la n terikɛ b'o f'i ye kana kɛ ma k'i o la fiyewu
tɛ tɛmɛ o kan nka bakɔrɔba o ye kabako ko ye mais bakɔrɔba i ni jinɛw ka jɛɲɔgɔnya la o ma a ka jɛya

maanifin min mana kamanagan kamanagan hami sugu o sugu n'i y'an wele n'an bɛ se k'i dɛmɛ min na an b'i dɛmɛ a la k'a ta furukow la ka taa bila baarakow la siriw la i mana an wele diɲɛnatigɛ haminanko o haminanko la sefila alihamudulilayi arabi alamina an ala jɔyɔrɔ ye min ye an jɔyɔrɔ ye min ye an b'i dɛmɛ o la an ka ni jinɛw ka jɛɲɔgɔnya la an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ alihamudulilayi arabi alamina n bɛ se k'a fɔ an c'est-à-dire diɲɛnatigɛ kɔnɔ jinɛw kɛra ne bakɔrɔba jigi ye kosɛbɛ sefila e yɛrɛ ma ne ye ne bakɔrɔba tɛ maɲumatɔ mɔgɔ ye o i m'a jate minɛ o tiɲɛ ne tɛ maɲumatɔ mɔgɔ ye alihamudulila n bɛ ala fo n bɛ ala barikada waso tɛ i y'a faamu waati dɔw ni maa m'a fɔ ne ye ko bakɔrɔba ɲɛ tɛ ko la ne yɛrɛ hakili t'o ye o se k'a sababu kɛ jinɛko ye mɔgɔ dɔ de bɛ se ka ne hakili jigin a la n'o tɛ ne bɛ hami fɛn fɛn na alihamudulila u bɛ n dɛmɛ a la

an tɛ i y'a faamu ɛɛ sefila o kana i kamanagan ni ala ye fɛn dɔ minɛ jɔn na o tiɲɛ a bɛ belebele dɔ d'i ma e wulibali e m'a ye ne ka baro kɔnɔ sisan ne ko e sefila ma n ko waati dɔ n ko ne yɛrɛ bɛ ɲina ɲɛko in kɔ wa n y'o fɔ sisan ɛ ne bɛ se ka bɔ fo n ka so ni ne ka yɔrɔ cɛ a bɛ quartier saba quartier naani bɔ nka sefila ni ne wulila a kama ne bɛ se ka taama n sen na ka na e bara maa tɛ ne ɲɛ minɛ o jinɛ ko don i y'a mɛn ne ka nin ko ninnu n bɛ fɛn fɛn kɛ n yɛrɛ ma n ka so ye a si kan'i dabali ban sefila ala ni jinɛw barika e m'a ye waati dɔw ne ko n ko anw bɛ fɛn min ye maa minnu ɲɛ bɛ ko la kuma dɔw la olu yɛrɛ t'o ye wa
ayiwa Eh, tɛ tɛmɛ o kan Mhm. bakɔrɔba n'an bɔr'o la Mhm. ɛɛ, a fɔra ko sigifɛn bɛ bɛɛ kɔ Mhm. o tuma bakɔrɔba i ka jinɛ ninnu kuma dɔw bɛ bɛɛ kɔ Mhm. bɛɛ kelen kelen na hali dɔ bɛ ne yɛrɛ kɔ Mhm. dɔ b'e kɔ awɔ ɔ nafa dɔ de b'u tuguli la an kɔ walima kɔlɔlɔ dɔ de b'a la ɛɛ se fila Mhm.
sigifɛn bɛ bɛɛ kɔ Mhm. jinɛ bɛ bɛɛ kɔ Mhm. mais ɛɛ jinɛko ye fɛn dɔ de ye jinɛ bɛ tugu adamaden kɔ sira fila de don k'i dɛmɛ k'i taa ɲɛ walima k'i ka ko lanɔgɔ jinɛ bɛ tugu maa kɔ ko fila k'i dɛmɛ k'i dɛmɛ k'i ka ko sankɔrɔta k'i ka siraw dayɛlɛ k'i dɛmɛ ka don i ni ko caman cɛ walima ka tila ka don i ni i ka hɛrɛ caman n'i ka sɔrɔ sira caman cɛ mun bɛ na n'a ye c'est-à-dire maa dɔw bɛ yen jinɛ b'u la donc jinɛ b'u la olu yɛrɛ t'a dɔn jinɛ b'u la walima u yɛrɛ dalen tɛ jinɛ ko la i bɛ t'a sɔrɔ jinɛ min b'u la u bɛ taa taama sira dɔw fɛ o ye u kunna jinɛw tanamasira ye donc n'o kɛra kunna jinɛw bɛ u fana ka laɲiniw de lanɔgɔ u bɛ hami ko o ko la k'o ye ɲɛtaa ye jinɛw bɛ tila k'o sira datugu u ye mais n'u gɛrɛla anw na n'an fana y'u ka kow lajɛ donc fili min b'u ka ko la an b'o f'u ye an kan k'u dɛmɛ ni dɛmɛ sira min fana ye an b'o f'u ɲɛna sɛbɛ de bakɔrɔba maa caman ka gɛlɛya dulonnen bɛ jinɛ ko de la bon maa caman bɛ yen n'i y'i ka ko ta k'a lajɛ k'a ta k'a lajɛ jinɛko bɛ se ka ye i ka gɛlɛya kɔnɔ parce que a bɛ bɛɛ kɔ mais maa dɔw yɛrɛ dalen tɛ jinɛko yɛrɛ la mais a b'u kɔ a b'u kɔ caman a musolamɔgɔ a cɛlamɔgɔ dan foyi t'a la a bɛ don maa n'a ka hɛrɛ cɛ a bɛ don i n'i ka hɛrɛ cɛ waati dɔw la mais o bɛɛ ye ɲɛdɔnbaliya ani ɲɛɲinibaliya de ye n'i ma ko min ɲɛdɔn ou bien i m'a ɲɛɲini se fila i bɛ to dibi la o ko la ça veut dire jinɛ ko bɛɛ kan k'a ɲɛ jinɛ ko bɛɛ kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn hali n'i m'a a baara kɛ i y'a mɛn parce que jinɛ ko ye fɛn dɔ fana ye i b'a ye mɔgɔ dɔ b'a f'i ye tɛnɛn o tɛnɛn juma o juma nin saraka bɔ nin kɛ tan a ti kɛ ten jinɛ ko kan ka ɲɛɲini de k'a ɲɛ dɔn maa min b'e wele k'a jigi kɛ e ye e de kan ka don a jigi kɔrɔ k'a dɛmɛ a ma se a ka nin kɛ ou bien don o don k'a fɔ a ma don o don taa nɔnɔ bɔn ba la ou bien taa nin saraka in bɔ tan taa nin kɛ tan a ma se o la o ne ye sarakaba kelen bɔ a ye dɔrɔn a mago bɛ dilan o saraka ba kelen saraka ba kelen mhm. i y'a mɛn mhm. saraka ba kelen parce que bɛɛ ni i ka kunnafɛn fana saraka don a bɛ daminɛ ba la mhm. fo ka taa se misi ma se fila ye hali hali jinɛ dɔw bɛ yen u b'a u bɛ ɲɔgɔmɛ ɲini i fɛ saraka la awɔ o bɛ kɛ a bɛ kɛ a kow bɛ yen Sami o tuma olu saraka bɔlen sisan o de bɛ k'i lafiyalen wala o de bɛ k'i lafiyalen ye bon i b'a sɔrɔ i bɛ ka taa taa sira dɔ fana fɛ o man ɲi n'an fana y'o ye an bɛ tila k'a ɲɛf'i ye donc i bɛ ka taa nin taa sira min fɛ nin to yen taa nin sira in fɛ nin de ka ɲi i ma o de b'a la i ka jinɛ daga dun daga dun ye mun a bɛ mun kɛ maa alhamdulilayi yarabi alamina se fila jinɛ daga min bɛ ne bolo jinɛw yɛrɛ ye ne bakɔrɔba sɔn daga de la se fila daga nin bɛ bana gɛlɛn caman bɛ yen a b'a furakɛ se fila daga in siri gɛlɛn caman bɛ yen a b'a wuli daga in se fila i bɛ hami ko caman na n'i kora ne ka daga in na se fila i jigi bɛ tugu i y'a mɛn mɔgɔ ye n ɲɛɲini o karisa ye n dabali o faden juguw bɛ n kɔ o baden juguw bɛ n kɔ o n'i ye ne bakɔrɔba ka daga sɔrɔ alihamudulilayi arabi alamina mais degun kelen fana bɛ baara in kɔnɔ an b'an da se o ma dɔɔnin ɛɛ min ye fura ci ye waati dɔw gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ fura cili kɔnɔ bawo fura dɔw sira ka teli fura dɔw bɛ yen fana i b'a sɔrɔ i b'a labɛn k'a ci a tɛ se a tigiw ma joona donc o la minnu fana b'an wele furako nasira kan n'u fana bɛ mɔgɔ dɔn ou bien u bɛ agence dɔn an kan k'u ka fura ci yɔrɔ minnu na u k'an kunnafoniya o yɔrɔ fana la

ne maa min ko k'o ni bakɔrɔba Samake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bakɔrɔba n'an bɔr'o fɛɛrɛ la halisa an bɛ taa karabali di o bɛ karabali kɛ wa e se fila kojugu diɲɛ bɛɛ banna fɛn min ma ka maa sɔn a ma diɲɛ bɛɛ ko fɛn min tɛ kɛ ka maa sɔn a ma se fila n b'o karabali kɛ karabali yɛrɛ baara yɛrɛ kɔnɔ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ karabali gɛlɛman gɛlɛmanba belebele fila bɛ yen n b'o f'i ye sisan cɛ k'a karaba k'a di muso ma muso k'a karaba k'a di cɛ ma nin fila ka gɛlɛn dɔnni kɔnɔ dɛ dɔnnibaa caman bɛ nin lamɛn u b'a dɔn k'a fɔ ko ko kalanden bɛ ka kuma min fɔ ko nin ye tiɲɛ ye mais se fila karabali nana nasira o nasira fɛ alihamudulilayi rabil alamina jinɛw barika la n'i y'a ko d'an ma an b'an seko k'a la i b'i seko k'a la n bɛ n seko k'a la kosɛbɛ tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba n'an bɔra yen sɛbɛn ko papiye ko ɔ o fɛnɛ tɛ taa karabali kɔ k'o bɛ cogoya di alihamudulila rabi alamina se fila nin waati in na an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen maaw ka partage papiye ko la an bɛ ala fo ka ala barika da se fila an ye maa caman dɛmɛ papiye ko la i mana an wele ka papiye ko f'an ye an b'a lajɛ fɔlɔ de n'i ka papiye ko i kan ka dɛmɛ dɛmɛ sira min fɛ i bɛ dɛmɛ o dɛmɛ sira fɛ parce que bɛɛ ka papiye ko baara sira tɛ kelen ye i y'a mɛn dɔ ta bɛ yen o ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ ta bɛ yen o ka nɔgɔn dɔw yɛrɛ b'an wele an bɛ lajɛli kɛ an b'a ye baara ko yɛrɛ t'a la a bɛna papiye sɔrɔ an b'o fana ɲɛfɔ a tigi bɛɛ bɛ dɔn filɛli la o bɛɛ b'a kɔnɔ
tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba baara ko alhamdulillah rabbil alamina maa o maa bɛ yen ko baara ko de gɛlɛyara i bolo c'est à dire i tɛ baara la i bɛ kɔfɛ i bɛ bamakɔ kɔnɔ i bɛ eh, bamakɔ kɔ kan i bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mhm. n'i y'an wele alhamdulillah rabbil alamina an b'i dɛmɛ baara ko la kosɛbɛ an jɔyɔrɔ belebele b'a la o tɛ tɛmɛ mhm.
bakɔrɔba fɛn dɔ a min bɛ cɛw la a bɛ muso la a bɛ denmisɛnnin la a bɛ maakɔrɔba la a bɛ diɲɛ bɛɛ la bi a fɛn don maa ka cɛsiri t'a sɔrɔ sababu de b'a se maa ma o ye nafolo ye i n'i ka jinɛw an mun b'a bolo nafolo ko la ka nafolo di maa ma alihamudulilayi rabi alamina se fila nafolo ko mana gɛlɛya i ma cogo o cogo alihamudulilayi n'i y'an wele se fila an jɔyɔrɔ ye min ye an b'o kɛ nafolo baaraw b'an bolo i y'a mɛn nafolo baaraw b'an bolo sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma n'i y'an wele ɔ ni an ka an bo an ye ɲɛfɔli k'i ye n'i bɛ se ka an bila ka min dilan i bɛ se min kɔrɔ i b'an bila an b'o dilan ka d'i ma parce que nafolo baara kisa ka gɛlɛn girimanw b'a la nɔgɔmanw fana b'a la alihamudulilayi an bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais ni maa min fɛn fɛn mago b'i la i b'o bɛɛ dɛmɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn mago b'an na an b'a bɛɛ dɛmɛ mais se fila waati dɔw fana an bɛ mɔgɔ dɔw ka ko lajɛ an b'a sɔrɔ olu ka sababu t'an bolo an b'a fɔ o fana tigiw ye karisa i ka sababu tɛ n bolo non ne b'o kɛ i bɛ mɔgɔ labila ne bɛ mɔgɔ labila k'a fɔ k'u ka sababu t'i bolo a caman ne bɛ mɔgɔ labila parce que adamaden jɔn ko dɔn bɛ mais maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ dɔn hali n t'a dɔn o fana ye dɔnniya dɔ de ye o y'a dɔ ye tɛ tɛmɛ o kan ɔ n balimaw bi a ni bakɔrɔba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bakɔrɔba ko a bɛ ko caman kɛ

34. 34. 76, 24, 65, 34. Ni maa min y'a kɔnkɔn ni bakɔrɔba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fɛn mago bɛ bakɔrɔba la kabako bakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ bakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ ni bakɔrɔba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'an bɛn